ndi nthawi ya nkhani zathu madzulo ano ndipo owerenga ndine monika chinyama lipiya kwa poyamba nayi mitu yake kazembe watsopano wa dziko la zambia wati dziko lake ndilodzipereka kulimbikitsa ubale wabwino ndi dziko la malawi kampani ya old mutual yapereka thandizo la ma golf shirt ku nyumba ya malamulo ngati mbali imodzi yokonzekera msonkhano wa nambala 51 wa aphungu a ku nyumba ya malamulo mchigawo chakumwera kwa africa mmodzi mwa akatswiri pa nkhani za ulimi mdziko muno ati ndi zodandaulitsa kuti unduna wa zaulimi wayimitsa ganizo lokhazikitsa ulimi wa minda ikuluikulu mdziko muno tili ndi izi komanso zina zambiri tiyeni tikhale limodzi tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane kazembe watsopano wa dziko la zambia a panji kaunda wati dziko lake ndilodzipereka kulimbikitsa ubale wabwino ndi dziko la malawi komanso kukweza ntchito za malonda ndi chuma kazembeyu wayankhula izi pomwe amapereka kalata zake za ukazembe kwa mtsogoleri wa dziko lino dr lazarus chakwera lero ku lilongwe a kaunda ati maiko awiriwa achite chothekera kuti nzika za maiko awiriwa ziziyenda mosavuta kuti ntchito za malonda zizipita patsogolo a kaunda akufotokoza kumbuyo ku nthawi ya samunda amalawi anabwera ku zambia kusewenza mine azambia anabwera kusewenza ku malawi so ndi anthu amodzi palibe apo tizivutsanaso ndi maborders tingo ivi tileke kuti anthu aziyenda mwaufulu katundu aziyenda mwaufulu simani imodzi kumati so tivutsana bwanji Pali pano mamgati ayo anthu amugwera ku Malawi aliyotsa cross border izi tisiye tikambire pamodzi ndi azatu kuno bwanji simu harmonize bwanji nkani imene kuti anthu aziyenda mwa ufulu wawo so timu tiyeso kuti anthu ankalera ufulu azati ku Europe amauza menezi kaenda ku England or before before akabweza ngazi za Britain kaenda ku China kuli mtendere Europe aenda mbozi funi yabwino manje kuno nchani chivuta nchani kuno Kampani ya Smile Life yapereka thandizo la ndalama zokwana 5 miliyoni kwacha ku sukulu ya kauchenjede ya Catholic University of Malawi yogulira mabuku pa sukuluyi. Mkulu oyendetsa ntchito za kampaniyi a Beatrice Mangwana ati thandizoli ndi mbali imodzi yotengapo mbali potukula maphunziro m'dziko muno. A Mangwana ati thandizoli lithandiza sukuluyi kupereka ukadaulo okwanira kwa ophunzira kamba kuti akhala ndi mabuku okwanira zomwe ziwathandizire kupeza ukadaulo wapadera kuchokera m'mabukuwa. A Mangwana akufotokoza zambiri. tapereka ndalama imene ya 5 million kwacha yoti iwathandizire ya catholic university kugula mabuku oti azithandiza pa sukulu pano because eh, chifukwa tikudziwa kuti uh, institution ngati iyi or school sikuti ima- ima- imayima pa yokha yopanda mabuku mabuku ndiofunikira kwambiri amene amathandiza kuti ma students aphunzire bwino amayeneka ndithu aziwerenga mabuku kuchulukitsa nzeru zawo ayi maphunziro ndofunika kwambiri chifukwa maphunziro amachotsa umbuli monga tikudziwa kuti chimodzi cha adaniso a dziko lathu lino timati ndi umbuli nde um- maphunziro amachotsa kwambiri umbuli ndiponso am- amatukula munthu nde munthu akatukuka ndi amenenso amathanso kupanga contribute mu zochitika za padziko ngati kaya za nkhani zachuma kaya kukweza dziko munthu sangakweze sangapange nawo contribute zimenezi oti ndi mbuli ndiye maphunziro amachotsa umbuli ndeno uh, institution iyi ikugwira ntchito yayikulu kwambiri kuphunzitsa anthu ngati chimodzi choti kuwapatsa anthu luso ndikuchotsanso umbuli kuti akhale nzika zodalirika. Mawu ake wachiwiri kwa mkulu woyendetsa sukuluyi Reverend Father Dr. George Buleya wayamikira kampaniyi chifukwa chopereka thandizoli ponena kuti lichepetsa vuto la kusowa kwa mabuku pa sukuluyi. Iwo akufotokoza. Mawu athu ndiothokoza kwambiri ku Smile Life Insurance amene atithandiza ndi chithandizo chimenechicho cha 5 million kwacha si ndalama zapang'ono ndalama zikuvuta dziko lino koma iwo achiona cha nzeru titawapempha kuti atithandize Smile Life kampani yathu ya ku Malawi komwe kuno ndi imene ili yoyambirira kunena kuti ife tikubwera tidzakuthandizeni atithandiza ndi ndalama zimenezizo uh, zoti zithandizire kugula mabuku ndi kuonjezeranso zina zochitika ku library kuti ana athu aziphunzira ndipo aphunzire bwinobwino uh, mwakuya mabukuwatu ndi ofunikira kwambiri chifukwa zoona timawaphunzisa anyamata atsikana amayi abambo kunoko mkalasi Ah, koma ndizosakwanira ngati maphunzirowa sakusindikisidwanso ndi maphunziro ena ndi zina zolemba zosiyanasiyana zimene anthu osiyanasiyana alemba amene akuzizindikira zinthu mu field imeneyo choncho m'mabuku timapezamo nzeru zakuya nzeru zosiyanasiyana zochokera dziko lonse mabuku timatha ngati tulumikizana ndi dziko lonse ndi anthu osiyanasiyana akale atsopano amtsogolo kampani ya ntchito za malonda ya old mutual yapereka thandizo la ma golf shirt ku nyumba ya malamulo ngati mbali imodzi yokonzekera msonkhano wa nambala 51 wa aphungu a ku nyumba ya malamulo mchigawo chakumwera kwa africa Mkulu woona ntchito za malonda ku kampani ya Old Mutual wati apereka thandizoli atalandira pempho kuchokera ku Nyumba ya Malamulo. Nyumba ya Malamulo chaka chino ichititsa msonkhano wa aphungu akumwera kwa Africa. Ife tinaganiza kuti tizathandize uh, akuna ku parliament uh, kupereka ma golf shirt monga uh, choyambirira customer ah, komanso monga amene ali ngati partner amene amathandiza ah, malingana ndi ah, mission imene tinayo ku old mutual yothandiza ah, makastoma athu ah, ma communities komanso ah, broader society
kujombajomba kwa aphunzitsi ku sukulu akuti ndi chimodzi mwa zimene zikubweretsa mmbuyo maphunziro mdziko muno katswiri pa nkhani za maphunziro benedict kondowe wayankhula izi pomwe lachiwiri Aphunzitsi okwana 20 ayimitsidwa pa ntchito ndi khonsolo ya boma la Mangochi kamba ka mchitidwe ojombajomba ku ntchito. A Kondowe ati mchitidwewu ukukolezera kusachita bwino kwa ana pa maphunziro awo. Iwo ayamikira khonsolo ya Mangochi chifukwa choyimitsa kaye pa ntchito aphunzitsiwa ponena kuti izi zithandiza kuchepetsa mchitidwewu. Izizi zimapangitsa kuti ana aja aluze nthawi yophunzirira. zimene mbamvedwa zonse zimapangisa kuti ana aja asaphunzitsidwe moyenerera komanso maphunziro athu alowe pansi makamaka mu dziko muno monena kuti kalikulamu yathu imafunika ndi kale nthawi yayitali pamene aphunzitsi akhala kudandaula kale kuti nthawi imene kumapasidwa ndi yochepa tikatengera zinthu zimene kalikulamu yathu imafuna kuti mphunzitsi aphunzidwe ndiye ngati nthawi yochepa ndi kale ikugwiritsidwa ntchito mnjira zimenezi kutanthauza kuti amene akusafala ndi ana amene akupatsidwa ufulu wokowola njira maphunziro apamwamba so mchitidwe umenewu ndi mchitidwe wonena kuti tisamawulole tili ndi chikhulupiriro kuti kanselo ya mangochi yapanga chisankho choyenerera koma mogwirizana ndi constitution yathu akuyenera kuti aphunzitsi amene wawa awapase mpata woti ayankhulepo ah, zisankho zoyenerera mogwiritsa ntchito mphamvu za kanselo zisanachitike chifukwa ufulu umenewu ndi ufulu wosindikizidwa mu constitution kuti munthu amene ali wolakwa nayenso akuyenera kukhala ndi mwayi woti ayankhulepo pa zimene iyeyo akudziwa zisankho zonse zisanachitike malingana ndi mmene kanselo ingayikire pamodzi ah, ah, zimene mphunzitsi wafotokoza zimene mwina masukulu ah, akudziwapo pa ma decisions amene akuchitika koma mchitidwe umenewu ndi mchitidwe wosayenerera
mmodzi mwa akatswiri pa nkhani za ulimi mdziko muno A Tamani Nkhono-Mvula ati ndi zodandaulitsa kuti unduna wa zaulimi wayimitsa ganizo lokhazikitsa ulimi wa minda ikuluikulu m'dziko muno. A Mvula ati izi zikungosonyezeratu kuti undunawu ulibe chidwi chofuna kuyamba ulimiwu kamba koti undunawu unayamba ntchitoyi kutsatira pempho la mtsogoleri wa dziko lino. Kukhazikitsa minda ikuluikulu m'dziko muno linali limodzi mwa malonjezo a boma la Tonse nthawi yokopa wanthu. Eric Norman Nkwaira anayankhula ndi a Tamani Mvula. Chinthu chokhumudwitsa kuti boma lapanga chiganizo chimenechi chifukwa zikuoneka kuti ah, panalibe mapulani enieni amene boma linali nawo pamene limabweretsa ah, ah, chiganizo chi- chimenechi. chifukwa nkhani imene chikambidwireni nthawi ya kampeni inaoneka kuti panali kuti kuzizira kuti sisi akapita kabidwa aseyayi mpaka na president akadzakamba kuti mwina unduna wa zamalimidwe uchitepo kena kake koma zikuoneka kuti undunawo ulibe mapulani enieni amene umayenera kuti ukhazikitse kapena ndondomeko yeniyeni yoti ikhazikitsire ah, zinthu ngati izi ndiye advert imene inatuluka mnyuzi ndikukhulupirira kuti inangotuluka chifukwa choti a president adakambapo nkhani imeneyi chifukwa chake zikuonekatu kuti pakadali panopo ah, statement imeneyi yachotsedwa Ah, nde akhale akutiuza ah, aunduna wa zamalimidwe kuti zimenezi zachitika chifukwa chani komanso kuti chitsogolo cha ndondomeko imeneyi chikhale chotani koma chiyembekezo tinali nacho choti tsopano zinthu zayamba kuyenda koma ndi mmene zachitikiramu ndiye kuti tidikira kuti aundunawu atiuze bwinobwino kuti chikuchitika ndi chani komanso tsogolo la program imeneyi nlotani ndi nkhani imeneyi tafika kumapeto kwa nkhani zathu madzulo ano koma tisanasiyane nayinso mitu yake kazembe watsopano wa dziko la zambia wati dziko lake ndilodzipereka kulimbikitsa ubale wabwino ndi dziko la malawi kampani ya old mutual yapereka thandizo la ma golf shirt ku nyumba ya malamulo ngati mbali imodzi yokonzekera msonkhano wa nambala 51 wa aphungu a ku nyumba ya malamulo mchigawo chakumwera kwa africa mmodzi mwa akatswiri za ulimi mdziko muno ati ndizodandaulitsa kuti unduna wa zaulimi wayimitsa ganizo lokhazikitsa ulimi wa minda ikuluikulu mdziko muno izi ndi nkhani zomwe tinali nazo madzulo ano munali ndine monica chinyama lipiya ndikufunirani usiku wopambana